Hello agus fáilte chuig na Seansálaithe. Más maith libh seans a ghlacadh, glac iad ar na Seansálaithe. Is mise Hugh Mac Giolla Chearra agus mothaím giota níos sine inniu, níl a fhios agam cén fáth, ach mar is breá beidh mé mar, beidh mé go fóill ag déanamh seo, cé chomh sean is a bheidh mé, you know, beidh mé istigh i retirement home. liom féin, ach ní bheidh mé liom féin, déarfainn go mbeidh mé anseo le mo chuid comhghleacaithe le mo chuid cairde, ar dtús báire beidh mé anseo le Áine Weir, Áine, cad é mar atá tú. Maith, iontach sásta go dtig le James is mé féin a bheith leat ar an lá iontach speisialta seo, Hugh. Yeah, I know, tá, tá, 26, tá mé ag éirí iontach iontach sean, it's just, you know, tá achan rud is just starting to not work, agus ag caint faoi gan a bheith ag obair, tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta, James, dé mar atá tú. Yeah, go maith, ach tá a fhios agat nuair a airíonns tusa go bhfuil tú ag fáil sean ag fiche sé is go bhfuil mise ag fiche seacht, it's kinda insensitive Hugh, cheapfainn, you know? Ach the fact go dúirt tú, agus tá mise just bandwagon anois ar an absolute roasting a rinne Áine ort, Áine ort an tseachtain seo caite, nuair a dúirt tú, nuair a dúirt sí leat, nach mbíonn tú ag bogadh thart mórán agus tú literally théis a rá ar an podchraoladh seo go raibh tú ag cluiche rounders ag an deireadh seachtaine agus go raibh tú scriosta so b'fhéidir go bhfuil an aois ag teacht ort beagáinín níos sciobthaí ná atá ormsa. Like just a comhthéacs, sin seachtain ó shin beagnach anois. Yeah, bhí sé an-an-aclaí, you know, bhí mé ag imirt le lán daoine, bhí mé ag imirt le daoine a bhí mar like múinteoirí bunscoile, so you know na, na saineolaithe don chluiche. Iadsan a bhíonn ag, ag múineadh é an t-am ar fad. Bíonn ag déanamh Br- eh, British Bulldog fosta agus cén ceann eile, What time is it Mr Wolf nó nó Mr Fox nó cibé ainm a bhí agat air nuair a bhí sibh ar an bunscoil ach yeah tá rounders deadly caithfidh mé a rá anois bhí bhain mé an-sult as agus mholfainn é go mór fuair muid like fiche duine isteach go dtí an páirc in aice le mo theach agus thosaigh muid chuir muid síos na jumpers agus bhí an tennis racket agus achan rud linn agus thosaigh muid ag imirt bhí sé deadly. Bhuel, is cuma actually céard a déarfas mé, because nuair a dúirt tú sin níos túisce freisin, go mbeidh tú i retirement home agus tú ag déanamh an podchraoladh seo, beidh tú féin is Áine, cheapfainn, beidh mise long gone roimh an beirt agaibhse, so it's all good, like, cuma céard cuma cé chomh mí-aclaí is atá aon duine, I think gur mise definitely an chéad duine a bheas imithe sa grúpa seo. Ó, cad é atá muid chun a dhéanamh don duine eile, nuair, because, you know, tá Caithfidh duine a bheith an chéad duine so nuair nuair tarlaíonn an bláth. Yeah in fairness like níor mhór do foclaí ann like you know. I'd say it's definitely gonna be Paulie Mac Éidigh ag léimt isteach ar ar ar son James. Oh oh ní. Sílim go mbeadh sé sásta leis an cinneadh sin. Níl mé ag caint faoi cé atá chun déanamh an idiot or like, you know, like, is like, seo an seansaí like, seo, seo seansaí for life. But ag an tórramh ná ag like, an faire like, céard atá muid chun a dhéanamh don duine eile like, you know, má déanann muid like, requests do na daoine eile, you know what I mean? So like, an, an mbeidh sibhse in ann déanamh like, Comedy Central roast domsa ag éag agus mé. Más é gurb mise an chéad duine le gabháil, just déan cinnte go ndéanann sibh óráid a bhfuil achan duine an-míchompordach leis, but go bhfuil, go bheidh mise ag gáirí faoi dá raibh mé go fóill beo. Yeah, thig liom just an Highlath, like sin a shamhailt, you know, idir like a ag caoineadh agus meanwhile James just sort of sat there, ag rá rudaí uafásacha fút.

Dúirt daoine leis nuair a bhí sé in aois a hóige go bhreathnaigh sé cosúil le Harry Potter. Bhuel, nuair a fuair sé níos sine, The Wizard of Oz a bhí ann i ndáiríre. Bhuel, bhí draíocht, bhí draíocht san aer nuair a bhí sé ag caint. Ar aon chuma sin, sin Cillian s'againne. Seo, sin bónas do daoine a bhíonn ag amharc ar an bhfís. Weekly, Cillian is seasteáil i mo dhinnéar.

Nor thy phone, you know. Choose your poison. Choose your own weapon. um, do you know what? Ní maith an, aon rudaí Harry Potter bheith agam ag mo chóisir. Ní raibh sin ina phlean a bhí agam, níor mhaith liom aon rudaí Harry Potter bheith ag mo chóisir bhreithlá ach sin seans anois b'fhéidir mé ag déanamh sin. Agus mé cause so much carnage ar fad. Agus mé like, is fuath leat Harry Potter cén fáth a bhfuil tú ag déanamh seo. Agus mé like, does James exanuate?

Goblet of Fire? sin go bhfisean an ceann deireanach ar léigh mé agus ansin just níor choimhéad mé na scannáin agus iad ag teacht amach so just níor just cineál de mental blind spot a bhí ann. Bhuel stop tú ag an pointe is measa mar éiríonn siad níos sort níos fásta suas ón bpointe sin ar aghaidh. Sin an rud leis na leabharthaí sort fásann siad leis an duine éiríonn siad níos dorcha le achan leabhar so thart ar leabhar a cúig éiríonn siad like. oh my god tá mé just ag amharc amach m'fhuinneog agus tá páiste i ndiaidh a bhrístí a tharraingt síos agus tá sé ag déanamh múin! Taobh amuigh de do theach? Bhuel tá mé in eastát and a leithéid an rud is greannmhar ná tá tá clogad air so an méid tá air faoi láthair ná an clogad like níl mé ag amharc.

Bhfuil sé sall ag coirnéal but like níl aon rud á chlúdach. I know, sé nádúr ann, nach mbeadh? Nach deas le feiceáil an fhéinmhuinín a bheith ag páistí anois. Nach deas le feiceáil go bhfuil leaid óg in ann chun a chac agus a mhún a dhéanamh in áit ar bith ná rinne. Rinne mise sin nuair a bhí mise

agus rinne siad surprise party domh 'cause bhí mé ag gol a bheith fiche a haon agus chaith siad amach as an teach mé le deoch a cheannach daofa agus ansin tháinig mé ar ais agus bhí like Hawaiian skirt agus achan rud daofa like réidh domh agus Tesco the coconut bra agus bhí ansin le mise le caitheamh ní raibh duine ar bith eile ag caitheamh an coconut bra just le bheith an-soiléir agus ansin rinne siad físeán de mo chuid teaghlaigh agus mo chuid cairde sa bhaile ar fad like ag rá like lá breithe sona domh um ag rá like Róisín Donie agus John Catt agus Fionnuala agus achan duine so bhí sé an-ghleoite. Cute. Mé is tusa anois gurb é sin cúig bliana ó shin I know Yeah. nach bhfuil mórán am fágtha agam like. You know, uh, the clock is ticking like. Agus go le nuair a gheobhas mé bás ar dtús amach as an triúr againn.

Chomh maith, is cuimhneach liom bhí breithlá ceann de mo chuid cairde ann, is chuaigh muid isteach ag an ag an pictiúrlann, ach is cineál disaster a bhí i muintir mo dhuine, so landáil muid isteach ann, like ceathracha nóiméad isteach sa scannán, agus shuigh muid síos is thosaigh muid ag breathnú air, is bhí mé chomh pissed off.

Bhí sé sin craiceáilte. Umm. Nó bheadh, nó tá sé ag éirí i bhfad rófhada. Agus chonaic mé scannán amháin a bhí like trí uair go leith a raibh mé sásta faoi agus bhí sé RRR an scannán sin ó Bollywood a bhí like action dance rá. Á! Unbelievable. Tá deadly. Yeah, bhí tusa ag casadh seo cheana fiú agus d'amharc mé ar an trailer agus sé I think gurb é an trí nóiméad is measa a bhí agam i mbliana. Á ná. Not a chance. Hugh, níl muinín againn as do taste. Ní bhím ag amharc ar scannáin cosúil le sin i gcónaí ach bhí RRR dochreidte, literally mise agus mo chuid cairde just ag screadaíl ar an teilifís like yeah, fuck 'em up, go on the lads. Cos bhí sé, it's like, basically like historical fan fiction. An dóigh amháin le é a mhíniú is it's like samhlaigh dá ndearna siad scannán where it was like céard faoi samhlaigh dá raibh eh Cú Chulainn agus Michael Collins were best friends. Sin like an but like an version like Indian dó sin. Eh sin cineál an style cos it's like daoine yeah daoine difriúla ón stair but it's like let's just cuir iad le chéile agus samhlaigh go raibh siad ag troid na Brits. Eh. So bhí sé, tá sé dochreidte, tá ceol dochreidte, ehm, tá an aicsean just like craiceáilte, té más té. Ní ghlacfaidh mé le aon maslú ar ainm mhaith RRR. So, sin an rud amháin atá mé ag iarraidh do mo bhreithlá, tá mé ag iarraidh amharc ar RRR arís. Bhuel, I think just go gceannóidh mé rud éigin duit ina áit, cos níl mé ag suí ag amharc ar scannán. Más ag rá James gurb é sin an trí bhomaite is measa dá shaol. I know, but... Go dtig le marker. I know go deireann tú nach bhfuil... No, no, no, just an trí nóiméad is measa ag YouTube, not de mo shaol. I've had many a bad trí nóiméad i mo shaol. Agus in fairness, minic úd agus bean leis an nom. Fosta, an bhfuil muinín agat i Blas James? An mbeadh níos mó muinín agat i Blas James ná a bheadh i mo bhlas? Uaireanta, tá níos mó like ceoltóirín stuff gur maith liom agus James, gur maith leis an mbeart scoiníd. Smaoiníonn mé giota beag cheese, I think. you know. Bhí sé ag blastáil Village People san oifig inniu, gabh mo leithscéal. Yeah, agus sin point proven. Umm, so. As che- as, as cheesy as you can be, Village People, Ag- Queen, Abba. Achan duine. Ag caint ar ceol iontach. Oh, Oh, oh, cén saghas Oh. segue é seo? Céard atá ag tarlú an deireadh seachtaine seo chugainn, guys?

Call out a chur amach ar duine a bhíonn ag éisteacht leis an podcast seo, tá duine, tá fan den pod seo, right? Don an t-ainm atá air agus tá sé ag obair i pub i mBaile Átha Cliath. Agus is minic an oíche chuir mise suas Be Real agus mise ag suí taobh amuigh den Luas ag fáil réidh le dhul abhaile agus cuireann sé text chugam le rá, 'mon ar ais ag an pub agus deirimse ah yeah go on. So twisting my arm. Ach muise óir go héisteoirí Na Seansálaithe ar fud fad é ba cineál atá tú, níl sam réidh duit a bheith as, but still, má fheiceann tú sa chiú ar date, cuir text chugainn. Is glac pictiúr le do thoil. Ná glac pictiúr! And then déanfaidh muid montage ag deireadh na bliana.

Sea, s'agad. Beidh daoine ar fad ag teacht le, you know, le caith seilg orm bheith sios is dálaí. Sin just le seineachna. Yeah, exactly, yeah, yeah, yeah. But look, caint ar bhéile. Caint ar Fhéile na Gealaí, le dála. Ceart do dhaoine iad féin a ullmhú mar ní bheidh mórán deis acu codladh. No, ní bheidh. Is Féile na Gealaí atá ann, mar sin caitheann daoine an oíche iomlán ina ndúiseacht.

100%. Yes. No, níl aon plan agam. No, níl aon, níl zero, pl- tá zero plan agam, absolutely. Um, Tá sibh ag iarraidh mo chuid bróga a fheiceáil. Tás bróga a fheiceáil. Tá siad orm. Oh, go on. Oh, Whip them out. Crocs, Crocs. Yeah. Yes! Pla- Platform tie-dye crocs. Bhí siad sin Yes. orm an deireadh seachtaine like Yes, the boy. I gave in. Dúirt mé i gcónaí nach bhfaighinn péire riamh i mo shaol, but They're cute. Smiling. Agus agus allegedly compordach, sin rud a chuala mise fosta. Ó, cosúil le siúl ar scamall, seo galanta. Tá sé just- saghas- tá sé just deas. Eh, nó níl a- níl aon, em, níl aon chulaith ullmhaithe agamsa, but like what's new? Like ní- ní- ní- ní bhíonn culaithe ullmhaithe agamsa riamh, so.

An focal sin níos mó. Ní bhíonn tusa in ann mórán a rá i ndiaidh pionta amháin in fairness. Um. Yeah, yeah. I usually, usually bíonn mé like, ag cineál uh, déanamh Morse Code le just grunts, so... Sin fuaim mhaith do phodchraoladh. Déanann Hugh go minic é nuair atá tú ag insint scéal leis.

Am éigin Dé Sathairn, níl muid cinnte go fóill faoin am, ach chomh maith leis sin beidh Hugh ag déanamh GaelGÁIRÍ is tá am agat fá choinne sin Hugh? Bhuel. Trí a chlog. Trí a chlog sa tí, sa típí is dóigh liom. Sa thípí. Sa sa típí. But yeah, go dtí Gaeilg agus b'fhéidir go n-iarrfaidh muid oraibh triail a bhaint as hot sauce. Nó just b'fhéidir go ndéanfaidh muidne é daoibh agus go ngortóidh muid muid féin. Déanfaidh muid shots le tine. It's a good day nuair a bhíonn muid ag cur muid féin síos agus muid féin a ghortú. Ach ní mé tada chun ting le ná grithe mar mé se bán. Anything for the sake of content. Chomh fíor, chomh fíor. Cén cuimhní is fearr agat dá, cos bhí, ba é an chéad uair a bhí muid ar fad ann, bhí anuraidh, so cén, cén cuimhniú is fearr a bhí agaibh don, don féile anuraidh? Cos tá sco, tá, tá an rud ar Instagram faoi láthair anois fosta, cuimh, cuimhní cinn Féile na Gealaí. Bhí pointe nuair a tháinig James ar ais ó Gaillimh, sílim b'fhéidir an chéad oíche, agus just kind of tháinig an triúr againn le chéile i lár an tslua, and bhí sé just really speisialta and sílim gur sin an t-am go bhfuair muid an pictiúr greannmhar sin an Tá muid ceann ag- just like like like uh, Sin an- sin an- sin an darna oíche. Sin an darna oíche. darna oíche ok Yeah, yeah, yeah, yeah. so bhí sin just deas Mm. like just cuimhním ar an p- ar an bomaite sin like go soiléir de Mm. deas bhí bhí bhí I think Kíla b'fhéidir ar an stáitse and just bhí achan duine ag buzzáil bhí sé iontach so yeah sílim gur sin é domhsa Caithfidh mé a rá, James, sula roinneann tú do an cuimhne is fearr a bhí agat don féile, chuir, so chuir tusa an pictiúr sin suas i rith na seachtaine le haghaidh le rá, like, you know, tá Féile na Gealaí ag teacht suas, whatever, agus cheap daoine gurb é sin an lá go raibh mo bhreithlá, so, like, yeah, an lá roimh mo bhreithlá, bhí siad like, oh, Lá Breithlá Shona duit! agus we were like, no, no, no, no, no, no! No, don't you worry! Thar a bheith, thar a bheith, thar a bheith ceart.

le haon rud ar fad. Yes. Ní bheidh tú. Because i rith an lae bíonn sé really deas i rith an lae chomh maith is faigheann tú actually deis labhairt le daoine. So beidh tú ábalta taitneamh a bhaint as an dá shaol de an deireadh seachtaine seo. Mm. Seo chugainn. Dé fútsa Hugh, cén cén cuimhne cinn is deise atá agat ó anuraidh? Ó, cén cuimhne is fearr ó anuraidh? Déarfainn an puball dearg, like, caithim just an, an, pub, an puball sin a bhí caite go seacht ar maidin Yeah. Bhí sé bogadh thart ag croitheadh. Bhí sé gas like. So bhí, you know, bhí sé just like. Bhí mise suí taobh amuigh ó sin ag breathnú air agus dúirt mise, Tá sé, tá an puball sin le dhul isteach sa phuball sin. Agus bhreathnaigh mé air ar fad ag tarlú agus bhí mé, bhí sé bogadh chomh mall agus bhí sé chomh luath ar maidin agus bhí mé just ag breathnú air agus bhí mé amazed. agus. So do dhaoine nár raibh ann, rinne siad iarracht an puball dearg a chur isteach sa típí, nach sin é? Yeah. Ach d'éirigh leo, chuir sé isteach ann. D'éirigh leo, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Agus ansin bhí, sin bhí orthu é a chaitheamh amach arís. Ahem. But bhí sé, ah no, just bhí an rud ar fad, like, bhí sé just craiceáilte. And, Is cu- and- is cuimhin liom just Barry Siochrú ag déanamh like damhsa gaelach agus an típí bhí an tí ar bhí- bhí an puball dearg like ag damhsa ar a chúl. Is eisean just ag déanamh like damhsa gaelach thart ar an puball dearg like oh just mhothaigh an an nóiméad sin really like oh caithfimid dul a luí this is getting weird. Sin sin an pointe is fearr de aon oíche is nuair a

bhí mise chun an áit a fhágáil agus tháinig cinnte muid cuaird istigh cionn de na lads ón choláiste agus tá, á fanfaidh mé thart fá dtaobh agus beidh an craic agam agus then I hard cut go dtí an trí a chlog ar maidin is é ag caint faoi Van Halen sna h-ochtóidí agus just thiontaigh, literally thiontaigh mé thart leis agus deir mé, lad, caithfidh mise fágáil, níor cheart domh a bheith anseo, bhí, tá obair agam i gcionn sé uair, níor cheart domh a bheith anseo ar chor ar bith. Scannalach. Absolutely scannalach. Bhuel, beidh am ar dóigh againn ar aon nós. Agus ag súil go mór le achan duine a fheiceáil fosta, a lán daoine nach bhfaca muid le ó bhí anuraidh atá le bheith ansin, daoine nach bhfuil feicthe againn le tamall fada, daoine ó thar lear, daoine ó chontaetha eile, daoine atá ag taisteal le bheith ansin do Féile na Gealaí. So, beidh sé an-an-deas. Beidh sé go wholesome!

ar TikTok. Yes. Agus má tá tú ag iarraidh, ná déanaigí dearmad, seachtain seo chugainn, 9ú go dtí an aonú lá déag de mhí Meitheamh, Féile na Gealaí, bígí ann, tá muid ag déanamh seó beo, cúpla seó beo agus beidh am ar dóigh againn, tá muid, we're, we're putting our bodies on the line, sin rud atá Beidh thar rudaí fáilte agus níl muid ag caint faoi just an aimsir nó body heat, tá muid ag caint faoi sauce.